Ok, Jakite i k'a dɔn ne tɔgɔ ye Nuhu Konate inshallah n bɛ Bamakɔ Amdalaye ee n'Ala ka jɛn ne ka baara yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ ye wajuli de ye o bɛ alihamudulila Ala ye n bila o la nin waati in na donc n bɛ wajuli kɛ ani fana n ka baara fanba fana ye mɔgɔ kalan de ye komi denmisɛnninw bɛ n bolo n b'u kalan ee kuranɛ la fana k'u ladɔnniya kuranɛ na bon donc olu de ye n ka baara ye alhamdulila an bɛ waati min na komi sisan ee eh, alhamdulila bon komi jakite dɔnni fasɔn ka ca bon ni ko an ka ɲɛfɔli kɛ dɔnni kan n y'o de f'i ye bi dɔnni yɛrɛ kuma gɛlɛyara kosɛbɛ bari n'i ko k'i bɛ kuma dɔnni kan e yɛrɛ min bɛ kɛ kuma kan f'i bɛ maloya sabu fɔlɔ hali n'a y'a sɔrɔ dɔnnibagaw tun bɛ yen mɛ fɔlɔ kumakɛlaw tun man ca mɛ sisan bɛɛ kɛra kumakɛla ye bon bɛɛ ko fana n k'a dɔn o o de nana ka na dɔnniko yɛrɛ tiɲɛ k'a sɔrɔ dɔnni tɛ kuma ye dɔnni tɛ kuma ye dɔnni yɛrɛ bɛ mɔgɔ dɔn k'a sɔrɔ i m'i yɛrɛ bila kɛnɛ kan donc ni mɔgɔ kɔni bɛ i bɛ fɛ ka dɔn dɔnni tiɲɛ labaara a b'i dɔn est ce que i ye kuma in faamu wa wala ni mɔgɔ b'i ka dɔn dɔrɔn dɔnni tiɲɛ labaara o bɛ e yɛrɛ de dɔn mɛ n'i ko n'i bɛ dɔnni kɛ ni kuma ye a ka ca a la fɛ i ka dɔnni caman bɛ yen i bɛna e yɛrɛ b'i yɛrɛ kunmasuli kuwa bɔn an bɛ dɔnni yɛrɛ a b'a dɔn dɔnnibagaw yɛrɛ fana an bɛ fili o fili kɔnɔ bi nin de don o tuma an bɛ duwa kɛ dɔrɔn ala ka faamuya ɲuman d'an ma sinon dɔnni yɛrɛ tɔgɔ ye ko dɔɔni katugu fɛn dɔ bɛ ne t'a dɔn n bɛ dɔnnibaa dɔ sɛgɛrɛ o b'a ɲɛfɔ n ye ɔ dɔnnibaa dɔ fana t'a dɔn fana bɛ ne sɛgɛrɛ ne fana bɛ dɔ f'o ye dɔnni ye dɔ b'a bila yɔrɔ dɔ la dɔ b'a se ten dɔ b'a bila yɔrɔ dɔ la dɔ b'a se ten komi kira ko ten alayhi salam inal mumini lil mumini kal bunyani yasudu baadu bi baadi silamɛ ni mumini n'a mumini ɲɔgɔn k'u b'a ko ko dɔ bɛ dɔ layɛlɛ kuwa ɔ mɛ nka ni a ko fo ne k'a dɔn walima ne kelen de y'a bɛɛ ye o ye kelen b'a bɛɛ tiɲɛ ee ni mɔgɔ parce que i b'a ye laturu jiginna de n'a ti mɔgɔ nafa a ti jigin tawureta bɛ ten injila bɛ ten zaburu bɛ ten o tuma na fɛn o fɛn n'a nana di mɔgɔw ma a bɛ mɔgɔw nafa ini jaalu lakumul arudu wa sama'i ala yɛrɛ ko ten nɔ ne ye dali kɛ k'a d'aw hadamadenw ma fɛn min bɛ sankolo la ani min bɛ don c'est aw k'a labaara yɛrɛ wa aw de b'a tɔnɔ sɔrɔ o tuma na kuranɛ belebele in filɛ nin ye a dira an ma tigitigi ni i y'a jateminɛ kɛ fo k'i bɛ fɛn min kalan fɔlɔ a ka sɔrɔ i yɛrɛ b'a dɔn walima i bɛ fɛ ka fɛn min labaara a ka sɔrɔ i yɛrɛ b'a dɔn filɛli kɛ e ko n bɛna d'i ma puisque komi an bɛ fatiya yɛrɛ la fɔlɔ e ka fatiya tɛ e ko bisimilayi n y'a daminɛ ni ala tɔgɔ ye o tɛ wa bɔn bisimilayi e ko o o lajɛ bani i ka tila tuguni ikira bi isuma rabika o tɛ wa parce que bisimilayi n y'a daminɛ ni ala tɔgɔ ye ɔ ikira kalan kɛ bi isuma rabika ni i ma tɔgɔ ye bɔn peut-être e ka nin fila fara ɲɔgɔn kan tan a fila fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn bisimilahi dama a nasi bɔ kɛmɛ tan ni kelen i ka ikira bi isuma rabika i k'o fana ikira bi isuma rabika i k'o fana nasi bɔ tuguni kana tɛmɛ o dama o dama dɔrɔn i b'o fana kɛ kɛmɛ ani tan ni kelen i y'a faamu wa n'i y'a kɛ kɛmɛ tan ni kelen walahi Jakite ee an ka dalilu kɛrati kɔnɔna na yɔrɔ la ko wa bi samalati daka bi seyidina nuhu alehi salam bon mɔgɔ minnu bɛ dalilu kɛrati dɔn o b'a sɔrɔ a kɔnɔ kuwa kira tɔgɔ b'a kɔnɔ kuwa n filɛ ka min fɔ dɔrɔn i b'a sɔrɔ kira tɔgɔ la a sigi sigi bɛ ɲɔgɔn kan ka na fo ka na bila seyidina mamadu alehi salam o y'a laban ye bɔn i bɛ ninnu de sɛbɛn sɛbɛn sɛbɛn sɛbɛn i b'o fana sɛbɛn ten o cogo kelen de la i b'a sɛbɛn o cogo kelen dɔrɔn de la dɔrɔn i b'a nasi fara nasi kan sari a nasi in kɛ minɛni dɔ kɔnɔ dɔrɔn i ka sin ka misi nɛn kɛ k'a tobi k'a di mɔgɔ dɔ ma hakilija sira kan hali ni fa bɛ mɔgɔ la bagan min ni eh, eh, fɛngɛ y'a foro mobili y'a foro ten walima fɛn n'i y'a dɔn ni ni nasi foroki ɲɔgɔn na ni k'a bila mɔgɔ min b'i ɲɛnamini ka bin n'a yɛrɛ ye walima a kɛra hakili ko degun bɛ mɔgɔ min na n'i bɛ to k'a kɛ tasuma na i b'a kalama k'a b'a bila pewu a b'a bila donc o ye i nana fatiya la n ye bisimila dama de d'i ma bɔn kana taa ɲɛfɛ tuguni kul auzu birabi nasi o tɛ wa a fɔ k'i bɛ tanga ɲini kul auzu birabi nasi a fɔ k'i bɛ tanga ɲini mɔgɔw dabaa ma fɛ maliki nasi mɔgɔw marabaga don o tɛ maliki nasi n'a ka kul a'uzu birabi nasi maliki nasi n'a kɛra a dan ye bari e mago bɛ masaya de la sisan o don i bɛ maliki nasi maliki nasi i bɛ nin sɛbɛn i y'a faamu wa n'a ka di kul a'uzu birabi na i b'o to dɔrɔn maliki nasi maliki nasi i b'a sɛbɛn ba kelen kɛmɛ ani tan ni kelen kuranɛ aya dɔ b'a fɔ ko fi jidiha habulun min masadi i y'a faamu wa bon nka mais i t'a ta i bɛ fi jidiha in dama i b'o de ta i b'o fana kɛ ba kelen kɛmɛ ani tan ni kelen i ye kuma in faamu kɔni donc i bɛna ka na ninnu ni eh, syɛ finman mɔni mɔni i b'a kɛ k'a na tobi i kelen dɔrɔn de b'a sogo dun est-ce que i y'a faamu wa e kelen dɔrɔn e dɔrɔn de b'a sogo dun n'i y'a sogo dun i kana kolo pɛrɛ i b'a kolo ni si ninnu fara ɲɔgɔn kan i bɛ taa ka t'olu bila sugu la n'i y'a kɛ gɛrɛjɛgɛ ko la semaine kelen de b'i bolo i bolo ma deli ka da wari min kɛ i b'a sɔrɔ i ye kuma in faamu kɔni donc nin ye kuranɛ k'a fɔ kuranɛ nafa tɛ fɔ ka ban quoi o ye i nana bon o n'i taara o kuranɛ n'a ka di o kula awusu bira bin nasi kelen i bɛ taa ɲɛfɛ tuguni min sari waswasi alikanasi ka bɔ fɛn juguya ma alikanasi min bɛ waswasili kɛ mɔgɔ dusukun na o tɛ wa bon donc n'a ka di i bɛ dan o fana na i b'a ni sanukiriwuka i b'a sɛbɛn i b'ale sɛbɛn bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn ka sanukiriwuka fala tansa i b'o fana sɛbɛn bi wolonfila ani wolonfila an bɛ to ka jikɛnɛ an b'a fɔ o ma ko dagawalo i bɛ to k'a fili fililen sɔrɔ fɛnw dankun na kungo kɔnɔ yɔrɔ la walima an ka dugu kɔnɔ la i b'a tɔmɔ tɔmɔ i b'a tɔmɔ tɔmɔ i bɛna ka n'a bilen tasuma na bon i b'a bila nasi na i b'a bilen tasuma na bon i b'a bila nasi na c'est à dire den min i b'a sɔrɔ den dɔw bɛ yen nɔ quoi a kɛɲɛkew de don min min kɛ tel que den bɛ fɛ ka don dulɔ min na walima bi c'est à dire hakili yɛrɛ dulɔ y'a hakili tiɲɛ walima fɛnkɛ y'a hakili tiɲɛ mais n'i tora ka nin labɛn k'a d'a ma hakili bɛ segin est ce que i ye kuma in faamu wa ɔ bon donc n'i ko an ka kuma kuranɛ yɔrɔ fɛ an bɛ se k'a daminɛ bi la o ye kula awusu bira bin nasi fana mais i bɛna kula awusu bira bin falaki la o tɛ wa kul awusu bira bin falaki a fɔ i bɛ tanga ɲini kɛnɛ farali masa fɛ kul awusu bira bin falaki a fɔ e bɛ tanga ɲini kɛnɛ farali masa fɛ bari masa in de bɛ kɛnɛ fara ka bɔ ko ale de bɛ kɛnɛ fara fajiri kɛnɛ fara bon fajiri kɛnɛ min ko don ale de ye ko farabaga komi ni kuranɛ aya n'a fɔ mɔsɔn nuzulu yɛrɛ ye jumɛn ye bari ka d'a kan ko kira yɛrɛ dabalila bon donc n'u ye nin kuranɛ n'i y'a kalan dɔrɔn i b'a ye dabali tafo min kɛra tafo min juru bɛ tigɛ quoi donc o ye kula awuzu bira bin falak bon e mɔgɔ min ka ɲɛnɛmaya c'est ko mɔgɔninfinya donna dibi la ka sababu kɛ mɔgɔ wɛrɛ walima peut être que i kɔni mɔgɔ mɔgɔninfinya kɔni donna dibi la donc kana fila wɛrɛ kɛ kul awuzu bira bin falak mɔgɔ dɔ bila a ka sɛbɛn ye dɔrɔn i y'a faamu ba kelen kɛmɛ ani tan saba ni cɛ don muso ba kelen kɛmɛ ani tan naani i y'a faamu wa donc n'i y'a sɛbɛn ten an b'a fɔ laturuden dɔ ma ko mɔri sumanɛ ale ye fila kelen fila kelen est ce que i y'a faamu wa i donc mɔri sumanɛ fana min filɛ nin i b'ale sɛbɛn kɛmɛ wɔɔrɔ bi wɔɔrɔ ani wɔɔrɔ i ye kuma in kɔni faamu donc kɛmɛ wɔɔrɔ bi wɔɔrɔ ani wɔɔrɔ o fana i bɛna mun kɛ sisan i bɛ sɛfan ɲini n'i ye sɛfan ɲini ka ban i bɛna ka na a sigi sigi sɛfan sanfɛ mɔri sumanɛ sigi sɛfan sanfɛ a côté naani fɛ o tuma i b'a ja sɛfan den wɔɔrɔ fana bɛɛ ka kɛ ten i bɛna ka na sɛfan in bila nasi in na bɔgɔ daga kɔnɔ bon e yɛrɛ b'a a jateminɛ sisan i bɛ yiri dɔ foroko faraka i y'a faamu wa ee an b'a fɔ yiri dɔ ma ko nbalanbala foroko faraka kuru fila nbalanbala kuru fila zereninjɛ ye kuru kelen jura sungalani ye kuru kelen kuru wɔɔrɔ donc o tuma i bɛna mun kɛ sisan i bɛna o de kɛ da daga in kɔnɔ sɛfan ninnu kan mais sɛfan in ti balabala i bɛ taa nin de don dingɛ na daga in don dingɛ na k'a datugu n'i y'a don dingɛ na tuma min na i bɛ sɔrɔ ka bɔgɔ k'a kan i bɛ na semaine kelen t'a bɔ c'est-à-dire mɔgɔ min ko ne yɛrɛ ka ɲɛnɛmaya fan bɛɛ kunnen donna n'i y'a d'a ma don min n'a yɛlɛla sanfɛ k'i ko a la o don a ka ɲɛnɛmaya labilala ee est ce que i bɛ ka kuma in faamu wa ɔ bon a b'o cogo kelen fana tuguni kul auzu birabin falak min sharri ma kalaka kan ka ka bɔ fɛn juguya ma a ye fɛn min da wa min sharri gasigin iza wakaba ani ka bɔ su dibifin tɔɔrɔ ma tuma min na ni dibi donna peut-être i b'a sɔrɔ an ka denmisɛnnin caman a b'a fɔ fɔlɔ mɔgɔw b'a ye ko suya ye kɔnɔ ye karisa den ta walima sulamɔgɔw bɛ n den nɔfɛ donc o la i bɛ min sharri gasigin iza wakaba i bɛna mun kɛ sisan i bɛ yaala yaala n'i ye charbon binnen ye carré kɔnɔna na i b'o charbon ninnu ta i y'a faamu donc i bɛna ka na san bɛ ka na sisan sanji dɔɔni minɛ kɔlɔnji dɔɔni baji dɔɔni ani kɔji dɔɔni ji naani don i bɛna ka na ji ninnu kɛ fɛngɛ la i bɛ sɔrɔ ka na eh, fɛngɛ k'a kan nasi yɛlɛma a kan ni nasi yɛlɛma a kan i bɛna charbon ninnu bila tasuma na n'a min bilenna i b'a bila nasi n'a min bilenna i b'a bila nasi la est ce que i y'a faamu wa donc n'o kɛra sisan i bɛna mun kɛ i b'a sɔrɔ yiri dɔ fana eh, so dɔw sanfɛla fɛ bin falennen bɛ yen donc i b'o bin dɔw bɔ bɔ bɔ bɔ bɔ donc ka n'o fana sisi k'a k'a la ani sugu kɔnɔ kalakala dɔw ani eh, carré parce que carré kɔnɔ i bɛ se kalakala dɔw ta ani sugu kɔnɔ quoi walima siraden sanfɛ i bɛ se k'o kalakala dɔw ta ka o fana sisi k'o fana k'a la i b'a lamaga lamaga tubabuw b'a fɔ fɛn dɔ ma ko miel mais anw kɔni b'a bamanankan b'a ko di i m'a faamu wa i bɛna di kɛ nasi na k'a lamaga lamaga f'i k'a dɔn ko di in yɛrɛ donna na kosɛbɛ i bɛ to ka verre huit fa i b'a di hali dusukundimi bɛ mɔgɔ min na i bɛ ka bamanankan in faamu hali dusukundimi bɛ mɔgɔ min na i y'a faamu walima hakiliko défaut de b'a la walima juguya de bɛ n kɔ parce que mɔgɔ dɔ bɛ kuma sɔrɔ bana dɔ b'a la quoi hali a yɛrɛ t'a bɔ fan dɔn fari bɛ minɛ ka faga walima i bɛ taa sɔrɔ fari yɛrɛ c'est-à-dire i yɛrɛ b'a a yɛrɛ b'a senti k'a fɔ kɔni ne yɛrɛ kɔni tɛ cogo la mɔgɔ dɔ bɛ a dalen don a bɛ ka fura bɛɛ k'a la mais a tɛ ka kɛnɛya walahi jakite nin verre huit d'a ma dɔrɔn k'a ka verre huit fa k'a min a ka verre huit fa ko k'a fari fan bɛɛ tereke n'a ye siɲɛ saba sɔrɔ a la ni cɛ don dɔrɔn a bɛ wuli k'i jɔ pep suya kɔni tɛ dabali c'est-à-dire a ma kɛ mɔgɔ dabali a kɛra suya a banna pep donc ala k'an bɛn sababa ma minnu fɔ ma ko ɲuman ala k'a nɔgɔya ye bon ni toujours comme an bɛ kuranɛ de kɔnɔ bɛɛ y'i ɲininka de ko o de tun k'i ma kuranɛ dɔn n'i y'a fɔ an kɔni ye puisque a bɛ kɛ an bɛ siya de dɔn n t'a dɔn de y'a faamu bon n'i nana an bɛ kuranɛ aya dɔ bɛ dɔ bɛ ɲininkali kɛ sigi ko kuranɛ aya bɛ se ka bolimafɛn lase mɔgɔ ma non kojugu a ka teli kojugu i bɛ badara sɛbɛn dɔrɔn i tɛ caya quoi badara sɛbɛn dɔrɔn bi wɔɔrɔ ni wɔɔrɔ ee kɛmɛ ani bi wɔɔrɔ ni wɔɔrɔ i ye badara faamu n'a ka d'a ye kɛmɛ ni sɛbɛnni yɛrɛ kɛra i b'a kɛ kɛmɛ wɔɔrɔ bi wɔɔrɔ ani wɔɔrɔ badara ye fila kelen kelen fila laturuden de don bon kuranɛ aya dɔ bɛ yen

parce que a bɛ daminɛ suratul jumaati don k'a daminɛ aya kɔnɔntɔn ka na se aya tan ni kelen donc i bɛ o de sɛbɛn i m'a faamu wa kɛmɛ ani tan ni saba i y'a faamu kɛmɛ tan ni saba i bɛ nin kɛ nasi in na n bɛ ka min f'i ye a lamɛn dɛ walayi n'i ma c'est à dire i ma deli ka da dɔn na i bɛ da ala na quoi n'i y'a sɛbɛn kɛmɛ ani tan ni saba n'a ka d'i ye i b'a bɛɛ kɛ n'i y'a kɛmɛ tan saba sɛbɛn nin juma in na i b'o juma bila juma wɛrɛ i b'a sɛbɛn fo jumakun naani badara fana b'o cogo la i b'a bi wɔɔrɔ ni wɔɔrɔ sɛbɛ k'o fara fara a kan kana fila wɛrɛ kɛ taa aw b'a fɔ sɛ dɔ ma ko juguni sɛ i y'a faamu juguni sɛ donc dɔw b'a ko bala sɛ i bɛ taa ka t'o sɛ in san sugu la i bɛna ka na a si bɔ i kana si in fili dɛ i bɛ si ninnu mara donc n ye nasi minnu fɔ sisan i bɛna ka na ni nasi in i bɛ sɛ in n'a tobi ɲɔgɔn fɛ e yɛrɛ de b'a dun mɔgɔ wɛrɛ t'a dun i kana sɔn fana kolo ka pɛrɛn a dun dɔrɔn i b'a dɔn a sera k'i kasi a lamɛn tugun ka kolo in ni si sɛ si fara ɲɔgɔn kan taa don sugu kɔnɔ i ka so kɔnɔna sanfɛla yiri guwa dɔ sanfɛla lajɛ i ka si ni kolo in bila yen i ka nin sigi semaine kelen n'i y'a kɛ bolimafɛn min na i bolo bɛ d'a kan ɔ kuma donc ala k'an bɛn sababa ma bon kuma k'a laban toujours an bɛ kuma an yɛrɛ dɔnnibagaw de fɛ a b'a fɔ dɔnnibagaw ye an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ c'est à dire ni dɔnnibagaw na aw yɛrɛ dama ko k'a bɛ bila ɲɔgɔn na walima dɔnnibaga dɔ ka dɔ saboter a bɛ na ni dɔnni yɛrɛ nagasili ye bari fɛn min b'e bolo e ta tɛ dengenya t'e bolo k'a fɔ k'a jiginni e kan o tuma e ka dengenya na fo ka dɔ saboter walima karisa ma an ka man di ye n'o nana dɔnnibagaw ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn ne m'a f'i ye o don an ka baro la n ko fɛn bɛ dɔnnibaga nagasi yɛrɛbonya hasidiya n'i bɛ to k'a lamɛn arajo la fana n bɛ kuma a kan n ko dɔnnibaga n'i ye dɔnnibaga a bɛ ka dɔnnibaga ɲɔgɔn saboter a tɛ fɛn dɔn bari mun na anw bɛ na ɲɔgɔn bolo tan de bɛɛ bɛ dan hakɛ dɔ la i b'i ta hakɛnin fɔ dɔrɔn i b'a dan yen mais n'i ko ko wa ne de b'a a bɛɛ dɔn wa e b'a bɛɛ tiɲɛ sa a bɛɛ yɛrɛ ti ɲɛ mɔgɔ bolo hali n'i b'a bɛɛ dɔn a bɛɛ ti ɲɛ o tuma na i bɛ min dɔn fɔ i ka dan ye a ka ca ala fɛ dɔ fana b'a wuli o fana b'a fɔ ka dan hakɛ dɔ la an bɛ ɲɔgɔn pousser pousser ten fo an mago bɛ min na ala b'a d'an ma ni anw jɛra mɔgɔ fila ni mɔgɔ fila n'aw jɛra k'a bɛ ɲɛni kɛ ala yɛrɛ de bɛ k'a sabanan ale b'a dafa ɲɛni na ne ko ne bɛ ɲɛni kɛ e fana ko e b'a kɛ ɲɛni ye donc n'an ye ɲɛni an de b'a dafa ala yɛrɛ de b'a dafa an bolo i yɛrɛ jakite ala ka ni sutura donc ala ka ni dɛmɛ i nana ka na an filmer bi jumadonyaba in na donc a diyara n ye a bonyana an ma fana bari n'an ko a diyara n ye a diyara n ye fo ka dan tɛmɛ sabu mɔgɔ min ka di i ye i b'o de sɛgɛrɛ tɛmɛ da dɔ la ka na se da dɔ ma da ko tɛ i bɛ maa ko de la o tuma nin fana ye kanu sira de ye toujours an bɛ ɲɔgɔn bolo a fɔ an badenw fana ɲɛna tugun ni mɔgɔ minnu mago b'an ka nin fɛn ninnu na u k'u u k'a télécharger comme n bɛ jakite ta dɔrɔn walahi filɛ k'a f'u ɲɛna u bɛ fɛn sɔrɔ an bolo u tɛ nin si ye danaya de ka gɛlɛ bon danaya yɛrɛ fana tɛ da ye danaya ye baara ye ala ka baara nɔgɔya ye o tuma a b'a fɔ shukran jazakallahu khairan salamu aleykum warahmatulahi taala wabarakatu